Igbo bụ Igbo mma mma nụ ekene m unu nke onye na-eme ya jisi ike nke onye na-eme ya kwado anya eji m n'aka na ihe ị na-eme na-aga ọfụma ana m asịkwa ka ọ kụrụ m ya na m mekwara nwunye di m igbo ndị ọma nke nke ana m ekwula kemgbe ka gịnị ka eme gịnị ka ihe asaa n'anya aka m na-ekwusikwa ike na ka ihe asaa n'anya maka na ihe asaa n'anya anyị ga-adị na njikere be vigilant akwụkwọ nsọ unu gwagwara unu ya nọ na njikere oge niile ọ bụrụ ofe ife unu na-ekwu okwu ya na ndị awụsa a na ndị fulani herdsmen ka ife ha na-eme kịta ha gara na steeti na anambra steeti steeti n'ala Igbo wa Anambra to be precise na Ufuma village na maazị gọọmenti atọ ozi na Ufuma eh? je nye onye Igbo onye Igbo ibe anyị ego 200 million naira ka o were zụpụta some lands n'ala Igbo nwa amadi a onye ha achọbeghị ikwu aha gaa zụọ ala 200 million naira ka e nyere ya ọ zụọ ala so how many acres of land na Anambra steeti zụọ ala were mee gịnị wa igbo ọkpụnụfụ ya were ya wa ọ gala enye ya ndị awụsa ndị nwe ya ndị ọha na eze ndị Igbo kedu ife a na-akpọ ya elders ndị okenye unu nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya ọ jọkarịrị udene njọ sikarịkwa nkapị n'isi na unu nọ ihe a na-emezi a na-achụ ego a na-achụ ego nobody asked question anymore this guy eburu ego bata

amaghị m ihe metụrụ unu n'obi unu enwetatụ ụdị uche sịzị ka a chọwa dị n'ọmada kedu ewu na kedu onye iri mmadụ kedu ụdị osisi a a bịa discoverzi na nwa amadi zụtara ndị awụsa zụpụtara ha a na-achọzi ya o wee kpọrọ na family ya gbaa ọsọ nwa onye ma ebe ọ nọ nke echi youth ndị

maka ego i ree ndụ ndị be gị i ree ndụ ndị obodo i ree ndụ ndị Ufuma zụọ eke azụpụta for 200 million naira i ree ndụ Hmm? echi egbuo ha ka e si na-egbu ndị Enugu steeti kịta maka ya nwoke nwaanyị ọ dị nwaanyị

a bịa na problem unu ebido gawa ụka ekpere ụwa ka ndụ up and down ime ebe ihe na-eme isi abịrị ụsa nke iji gara ụmụnne gị ụmụnne gị Esau pot of porridge ego ga-agwụ ego na-ebi onwe ego ga-ana ya

ọ sị na ọ chọrọ ala unu ere nka ere nka ama m onye kpọrọ ndị elders obodo a sense ha ji bịa jụwa ajụjụ elders okenye ana-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị mana unu nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị this time marakwanụ ihe unu ga-eme youths of Ufuma unu ekwekwana ka this guy na-afịa eti ha ọnụ ndị ọ resịrị

ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri unu nwere idea ihe i mere n'ụmụaka ihe a ga-eji leta gị n'okenye inwe idea ihe mere determines your tomorrow igbo ihe na-asụ igbo na unu na njikere oge niile onye na ndị mmụọ na-erikọ n'oge na-eji ogologo ngaji eri nwekwara ihe unu ji ehi all the time na-ehi parapara na-ehi parapara